Imaginai de si agatai ananti a un'obrigu morali ca si custringit a fai unu scioberu, unu scioberu ca perou si fait andai contra sa lei, Sa lei de is ominis, una lei ca segundu bosatrus no esti giusta. Eccu, immaginai ca custu scioberu si ponidi contra su Stadu, contra s'autoridadi e immaginai de si ponni in giogu po callincuna cosa ca bosatrus pensai essi meda prus de importu de donnia poderi de is ominis. Imaginai ancora ca po custu sa societadi e sa lei s'ant a cundannai e ca depeis essi prontus a pagai su pretziu de custa rebellioni cosa 'e bosatrus e su pretziu, atentzioni, est sa vida. Eccu, chi nci seis arrennescius a imaginai totu custas cosas. Fortzis portais unu pagu de sa fortza e de su coràgiu de sa protagonista de custu contu, una giovunedda ca cun sa rebellia cosa sua benit pigada cumenti unu sìmbulu de coràgiu po totu cussus chi disfidant su sistema e is cuntraditzionis chi portat e in s'interis circant sa giustìtzia. Chini est custa fèmina? Si tzerriat Antigone e si dd'at fata connosci Sofocle. In s'antica Tebe, in tempus de gherra e de dolu profundu, s'agatat sa tragèdia memoràbili de Antigone, filla de su sfortunadu rei Edipu. In custa terra assolada de cunflitus, aundi is legis de is ominis si contraponint cun fortza a is legis eternas de is deus, una giovuna principessa de coru forti sfidat a su poderi costituiu po difendi s'onori sacru de sa familia cosa sua. Antigone, cun coraggiu e determinatzioni inflessibili cussa decidit de afrontai su destinu, sepultendi su corpus de su frari stimau Polinice, cuntras a is ordinis severus de su rei Creonte, su tziu inflessibili. In sa dramatica e commovidora istoria de Antigone, is personaggius si movint in d-unu mundu cumplessu de cunflitus moralis e politicus profundus. Sa protagonista, chi est propriu Antigone, est una femina forti, determinada e incorrutibili, chi ponit is legis divinas e s'amori infinitu po su frari antis de sa vida sua pretziosa. Creonte, su rei soveranu de Tebe, rapresentat s'autoridadi inflessibili e assoluta de sa lei umana, ostinau e irremovibili. in sa decisioni sua de castigai severamenti chini disubidit a is ordinis cosa suas. Ismene, sa sorri amada de Antigone, est su contrastu perfetu de sa protagonista, timida, prudenti e rispetosa de s'autoridadi. Emone, fillu unicu de Creonte e promissu sposu apassionau de Antigone, est

Sighit cun determinatzioni is legis sagradas de is deus sepultendi su fradi amau, sfidendi aici abertamenti sa tirania prepotenti de Creonte. Su rei, dominau de s'orgògliu smisurau e de s'arrogàntzia tzega, arrefudat cun ostinatzioni de intendi is avisus sapientis de is deus e de is òminis, portendi inevitabilmenti a sa ruina cumpleta sua e de sa famìllia istimada cosa sua. Sa decisione drammàtica de Antigone de sacrificai sa vida giòvuna sua po is principius eternus suus portat inevitabilmente a una cadena dolorosa de eventus tràgicus chi portat a sa morte traumàtica de Emone e de sa mamai sua Euridice, lassendi finalmenti Creonte a solu cun su pentimentu marigosu suo. Puru chi sa protagonista coragiosa morit, is idealis nobilis suus bivint eternamenti in su tempus, amostendi a is generatzionis benidoras chi is legis divinas e s'amori puru po sa famìllia funt prus fortis e duradoras de cali chi siat poderi polìticu temporali. Creonte, tropu a tradu, cumprendit s'errori suu, ma su pentimentu profundu no bastat prus a salvai sa famìllia amada sua, de sa distrutzioni, ca no si podet evitai. Beni, e a fatu de custa bella sinossi chi s'at fatu cumenti dònnia borta Piero Murenu, seus prontus, nau seus poita innoi est cuncentrendi si, est preparendi si po totu su chi depeus nai, seus prontus po fueddai apitzus de is temas e de totu su chi movit custa bella spantosa òpera chi est Antigone. Seus prontus imparis cun Filippu Salaris. Saludi a totus. Saludi Filippu. Oi puru ci seu. Eh ci ses oi puru, comenti dònnia borta. M'eis tzerriau bosatrus e ap'a chistionai, no est chi. Ses puru pagau po essi. Ah m'eis pagau? Deu ddu fadia aici. Chi non ddu scidia? No, non ddu scidia. Ah mi ses donandi. E intzà fortzis cambiaus su contratu poita est volontàriu oi. No, no, no creu pròpriu. E. Eh andat beni, Filippu, seus brulendi sempri nosus. Ma moi. Poneus is brullas a una parti e fueddaus apitzus de Antigone. Antigone. Antigone. Nara·mì chi non fiasta preparau. Seu sempri preparau. Ses sempri prontu, sempri prontu. Ita si podit nai? Calincunu contu ddu connoscis tui de de de sa realidadi, unu contu de oi chi podit essi, podit assimbillai A sa storia de Antigone. Duncas, ci ndi funt meda, poita candu, cumenti custa custu contu de Antigone de Sofocle, bieus chi de una parti c'est sa moralli e de s'atera parti c'est sa lei. E ci ndi funt medas de situatzionis innui ddue agatas sa lei chi narat una cosa e sa moralli chi ndi narat u' atera Podeus pentzai innoi in Italia, callincunu callincuna situatzioni particulari e callincuna chistioni chi est stetia puru connota meda. Poita meda bortas candu sutzedint custas cosas deu intendu sempri, ah custu cumenti o custa cumenti Antigone Eh si si, ma poita praxit a is giurnalis a ndi bogai aforas custas cosas. A acostai. A acostai, poita abarrat totu prus craru. Antigone est una eroina e duncas sendidi una eroina aici funtzionat, tui Pigas Antigone e nci ddu stampas asuba o candu narant madre coraggio, mamai coraggio, madre coraggio fiat Brecht chi dd'iat scritu e duncas pigant is cosas de su teatru, de su cinema e nci dd'apicicant asuba.

Duncas fia narendi sa lei, e podeus pentzai a Carola Rackete. Ah. Carola Rackete, si dd'arregodaus. Sa Sea Watch. Sea Watch Three. Three, three, fiat sa terza, ddas iat afundadas. Tres. Is atras. No, non ddas. No, ah, no, funt arribbaus a sa tres, mi ddu seu pregontau, no. Mancai funt parcheggiadas in calincunu portu, e duncas inguni si funt. E calincunu est in giru sempri circhendi de agiudai custus poberiteddus. Certu. Sea Watch tre, duamilla e dixennoi, nci fiat su governu grogu birdi. Ah est beru, cando si fiant postus impari Salvini cun Conte. Cun Conti e Conte, non podeus non nai Conti e ingunis ci fiat custa custa cosa, issa fiat torrendi, depiat aprobiai a su portu prus acanta e su portu prus acanta fiat cussu italianu Sa guardia costiera e atrus no bolliant chi issa aprobiàt cun is immigraus, cun is migrantis nareus. Ma poita ci fiat su decretu mi parit. Decretu, is portus fiant totus serraus e depiant andai in u' atru logu, però depiant andai in su logu prus acanta, poita ddu narat sa lei 'e su mari, No est lei 'e su mari chi est su mari detzidit, no, sa genti internatzionali at detzidiu custa cosa e sa lei 'e su mari, sa cosa internatzionali est prus importanti, sa lei internatzionali est prus importanti de cussa natzionali. E duncas Carola Rackete narat, custa lei non mi praxit, deu nci andu a su propriu Est intrada in su portu e ingunis sa genti dd'at fata bessiri, poita sa genti teniat abisongiu de cosa de papai, de logu innui dromiri, poita, mexinas, po ndi nai, chi parit sempri chi sa genti giai s'arrangiat, no no fiant fadendi campegiu in sa nai, fiant fiant ingunis, fiant medas intro cussa nai e no staiant beni cun mobadias chi funt podiant essi mobadias chi ant pigau tressendi su Sahara, ita ndi scius, certu ndi scius, issus ddu scint poita nci fiant is dotoris puru, ma nosu non ddu scieus, non nci funt totu iscritus, issu fiat mobadiu de custu e issu fiat mobadiu de s'ateru, però sa genti teniat abisongiu de abarrai E ndi calai. E ndi calai e bì dotoris, papai, dromiri e e ddus. E su mari, nosu pentzaus su Mediterraneu, si seus fatu sa crociera, si seus fatu su girixeddu, mancai in istadi, però candu nc'est s'ierru, candu ma mancai. Mari moviu. Mari moviu e no est cosa facili abarrai ingunis in sa nai aundi no nc'est logu. No nc'est logu. Aundi no nci capint. E funt piticheddas puru. Custas no est sa nai de. Sa nai de sa crocera. No. E custu est un'esempiu. Ma. Ma a pustis dd'ant fatu su processu. Ant fatu su processu. Cumenti Antigone etotu. Si si. E totu sa genti in Italia narat, ma custa ita at fatu, dd'ant nau ogna arratz'e cosa mala, issa cumenti s'est permitia, E is giornalis in cussus tempus no ant nau Carola Rackete cumenti Antigone. No, poita issu no. Antigone est bista cumenti una figura ca ca est bella, est eroina. Nosu pentzaus Antigone, ah su fradi, 'olit interrai is fradis, unu fradi s'aturu. Nosu dda bieus cumenti una cosa bella, de coru. E cust'atra femina, custa Carola Rackete, no dd'eus bida cumenti una femina de coru Dd'eus bida cumenti una chi passat asuba 'e sa lei de su Stadu. Ascuta, si fiasta contendi un'atra cosa, però t'apo frimadu deu pagu pagu, ma tui fiasta prontu a ndi nai un'atru de contu. Nc'est totu sa chistioni de s'eutanasia chi teneus innoi in Italia. S'eutanasia Parti meda de su populu italianu e sardu puru narat chi s'eutanasia est una cosa bella, parti meda, no totu su populu italianu, però nc'est genti de dogna partidu, de dogna genia religioni e de dogna religioni. No dipendit de sa religioni, no est unu una cosa chi benit bista beni, custu 'ollu nai. Sissi, e cussa est parti de sa morali, morali e personali, a segunda de cumenti funtzionant is religionis e ateras cosas diaici, però una parti de sa populatzioni 'olit ca su s'eutanasia siat legali e ci potzant essi maneras po po donai a su s'acabu de sa vida, su fine vita esti nau in italianu, una giustizia chi ddi serbit, poita nosu non depeus morri cun doboris, est mala giai sa morti Morri cun doboris chi non arrannèscius nimancu a aguantai est sa cosa prus mala. O situatzionis aundi sa genti mobadia est custrinta a abarrai frimma e non si podit movi e est cumenti abarrai in d'una presoni. Sa presoni est su corpu tuu. Diaici propriu. E difatis Luca Cappato, ma Marco Cappato fiat narendi Luca Coscioni de s'associatzioni, Est partiu e est andau a portai, fiat DJ Fabo. DJ Fabo, ah. DJ Fabo, ma atrus puru. Ddus at portaus in Isvitzera, pentzu de non sbagliai narendi Isvitzera, po acabai sa vida. E issu est stetiu acusau de su Stadu po is leis chi teneus de agiudu a su suicidiu. E custu est dramatica sa cosa Però, intanti at fatu, intanti at fatu sa sa Corti costitutzionali puru, at nau at nau, nosu non nc'est una lei chi chi narat chi tui ddu pois fai, su Stadu no esti ancora arribbau, però po morali po is disìgius de s'omini chi apustis est mortu nosu arrannèscius a ddi nai ca Ca no podeus fai nudda, no no ti ghetaus in presoni, però su Stadu a pustis iat depi fai calincuna cosa po fai u po creai una lei pronta po custa situazioni chi est funt cosas chi sutzedint. Sutzedint andà andant manigiadas in calincuna manera, no si podit passai ananti custas cosas Immoi seus seus formaus po custu pensieru innoi. Si si e tocat a biri poita sa religioni cristiana sa catolica prus de totu poita est cussa chi connosceus de prus nosus in Italia narat chi sa vida no est sa nosta, sa vida est de Deus, nosu non podeus nai chi non siat diaici però podeus nai ca su stadu est laicu e duncas tocat a arrexonai apitzus de custas cosas. Su stadu depit arrespetai totus, non sceti cussus chi pentzant in cudda manera. Si si, ma tocat a arrespetai totus e ndi chistionai de custas cosas po agatai maneras de, non naru de fai cuntentus totus, poita non podeus fai cuntentus totus, Però de circai de si cumprendi, poita chi no si cumprendeus dd'aturaus a tipu Antigone, dd'acabaus chi unu narat, ah sa lei narat custu e sa morali ndi narat un'atru, sa morali mia narat custu e sa morali tua narat cust'ateru, e invecias tocat agatai a totus, sempri, sempri, sempri, custu est su segretu chi segretu no est. Però fai, meda bortas a si ponni a una parti fait prexeri a sa genti e bolit nai A Marco Cappato no dd'ant nau, ah! est arribbau Marco Cappato cumenti Antigone, no dd'ant nau nemus. E invecias est sa propriu cosa ingunis, in calincuna manera. Ma deu m'arregordu puru cudda cuddu contu de Englaro, nci fiat cussu puru. Cussu puru, cussa femina po dexeseti annus. Eluana. Eluana Englaro. Su babbu Peppi Beppe e Beppino mi paret Beppino Englaro e est propriu cosa chi est suzzedia in s'atera manera e nci funt cosas chi funt prus mannas e nosu si cunfondeus, custu ddu naru po psicologia nareus, si cunfondeus sempri pentzendi Chi sa morali siat callincuna cosa chi nc'est asuba de nosu e ndi calat asuba e dd'acabaus de pentzai a cumenti funtzionat s'individuu, sa persona singula. Funtzionaus totus a sa propriu manera, ma teneus meccanismus mancai differentis in callincuna situazioni e duncas dd'acabaus a funtzionai in manera differenti e deu pensu chi siat giustu pensai a una sotziedadi chi castiat a totus, però tocat puru a castiai s'individuu, poita candu calincunu bessit de sa carrera de sa lei de una parti Nci ndi funt motivus, non est chi unu ddi bessit diaici, cunsideraus puru ca in presoni genti meda est in presoni e tenit problemus psichiatricus, meda meda meda, giai giai sa parti prus manna e ingunis depeus arrexonai cumenti sociedadi, castiendi però a sa persona Sa persona funtzionat e a pustis castiaus cumenti sociedadi. Ita podeus fai? Poita su Stadu, custu est Filippu Salaris, Contra su Stadu. No no no contra su Stadu, no, a favori 'e su Stadu. Su Stadu Serbit a ponni làcanas. Est giustu chi nono no nci arrennesceus a bivi. Is rèulas nci bolint. Is rèulas nci bolint. Serbint candu sa genti no ddas arrespetat. Però nosu depeus agiudai sa genti a cumprendi poita ddas depit arrespetai. Innoi serbint famillas, serbit iscola, prus scola ancora, poita calincuna calincuna 'orta depit poni a una parti sa familla poita sa familla no est sempri chi narat is cosas chi agiudant su pipiu a intrai in sa sociedadi cumenti una persona chi fait parti de sa sociedadi est cuntenta agiudat is atrus, no est sempri diaici, callincunu furat, poita tenit abisongiu Calincunu furat poita ddi praxit e non scit poita, calincunu tenit giai a ddi nai e furat e non scit poita, a su propriu, e duncas. Eccu tui però nant'is, candu femus, si femus, si fiant truchendi, nant'is de sa trasmissioni, femus a su propriu, nci fiat Elena, Elena chi si farit su make up, tropu brava Elena, si fiant truchendi e nosu femus Contendi-sì de ita podemus fueddai. Tunasina, un'atra cosa ancora. Parrit chi si seus improvisaus. Poita chi custa chistioni? No est beru, chi aus una arraxoni a ite cosa. S'acòrdiu, antis de cumentzai. Tu m'asi nau un'atra cosa, apitzus de sa psicologia, m'asi nau, ca si podiat fueddai apitzus de custa cosa. Ita fiat? Narasidda a totus. E duncas, nosu bieus in Antigone chi s'est prontu a fai unu sacrifìtziu. E custu sacrifìtziu est unu sacrifìtziu mannu, sa vida. Arribbat su momentu e issa narat, no, po interrai fradi miu, chi est nimigu de sa citadi, deu potzu morri puru, no mi ndi importat nudda. E custu poita sutzedit? No est chi totu nosu pigaus e fadeus cumenti Antigone? Meda de nosu faint cumenti Ismene, sa sorri, narant, boh, sa lei dda narat diaici, deu no mi movu poita mi bocint. E tenint arrexoni issus puru. Nc'olit coràgiu po fai una cosa diaici, ma nc'olit coràgiu, de innui bessit custu coràgiu, no bessit de su nudda. Issa intendit aintru de issa totu. Sa chi chi podeus tzerriai in custu in custa situatzioni, dissonantza cognitiva. Ita est dissonantza cognitiva? Nosu, dognunu de nosu, tenit si figurat issa a totu in d'una manera. Deu pentzu Filippu, tui pentzas Alessandru, bellu omini, studiau

E non ses nimancu studiau, no custu ddu narant is documentus, ti narant custa cosa e ti ddu narat unu, ti ddu narat s'aturu, tui pentzas, ma 'olit nai ca podit essi ca deu non seu studiau, non seu bellu e non seu nimancu intelligenti. Calincuna cosa si sciorrocat in sa conca. Sì sì e nosu circaus de torrai a apariciai totu E naraus, ah funt is atrus chi funt tontus, chi non cumprendint nudda, non binti cantu seu bellu deu, non cumprendint, intelligenti, intelligenti, studiau, studiau fintzas a candu si sciusciat totu, poita sa genti ti dd'at a ai nau chi non ses ni bellu, ni intelligenti. Però diaici deu m'intendu pagu pagu No no no seu brulendi, seu brulendi Nareus ca ses prus bellu che intelligenti. A su mancu fessit in bucca tua santa. E custa cosa in Antigone funtzionat diaici, issa intendit a intrus de issa ca Est tropu maba sa cosa de no interrai su fradi po poita chi non ddu interrant no podit andai de una atra parti, chi no faint ritus. E certu. Dda intendit tropu maba, chi issa pentzat chi no dda podit fai custa cosa, si narat, chi no dda fatzu deu seu perdia No seu prus deu? E duncas, deu 'ollu essi mei etotu? E duncas seu pronta a mi bociri, cun su sagrifìtziu prus mannu. E tanti est una cosa perigulosa puru po nosu etotu, candu custa cosa si sciusciat. Candu custa cosa si sciusciat. Ma chi tui andas sempri in presoni e ddi naras a unu, ah poita as bociu issu. Nci 'olit tempus meda po cussa persona po cumprendi chi non ddu depiat fai, poita po issu nci funt totus is raxonis. E 'olit nai ca is raxonis s'agatant sempri po non ndi sciusciai sa figura chi teneus de nosu. Fadendi cosas malas puru. Malas puru Poi scis ca m'est benia a conca una cosa sempre apitzus de Antigone no sciu chi c'intrit però mi fait unu pagu arriri puru e in Antigone non boliant interrai nimigus de su stadu e est su chi suzzedit cun is terroristas puru Certu. T'arregordas Osama Bin Laden? Si, si. Candu dd'ant bociu, no dd'ant interrau. Nossat. E no ant, no ant bòfiu chi si sciiat aundi fiat allogau su corpus. Si, si. Po Hitler puru. Po Hitler. Po no ddus fai martiris, cumenti nai. Berus, est diaici. Po no fai logus aundi fiant interraus logus de cultu. Si, si, e po cussu propriu, propriu po cussu. Poi no sciu chi ant. Ant cunfruntau is terroristas chi boliant andai anche su corpu de Bin Laden cumenti Antigone, però. No creu propriu chi siat diaici, berus. Eccu, e apitzus de custa cosa chi forsis nc'intrat e forsis no nc'intrat, deu emu a tzerriai calincunu chi nc'intrat meda in custu contu e ddu scisi chini est? E chini est? Cust'ota apu cumbidau in sa trasmissioni Francesca Saba eccu Francesca saludi beni benida gratzias gratzias Alessandra beni torrada gratzias a Filippo sempre a solu Filippo cumenti s'attra borta sciadau Filippu beh ses pregiada chi ses torrada berus eh bellu bellu ci seu pighendi propriu sempri cun Sofocle ses s'esperta de Sofocle po nosu s'esperta non ddu sciu Però a me praxit meda. Famosu ses. E? Tu ses sa figura de chi si portat a Sofocle innoi. Sceti, a bellu. E? Ti praxit? E? A bellu, bellu, bellu, meda soddisfatzioni, e? E intzandus ita si contas de Antigone? Antigone, piciochedda coragiosa Antigone. Piciochedda coragiosa meda, balentedda ma coragiosa meda meda meda. in turmentu ca portat da una parti su coru e da una parti su governu e ita fais candu depis scioberai tra su coru e sa lei, ita fais? Deu mi su mi ddu seu domandada domandada meda bortas poita candu candu depis intendi piciocas po fai un'esempiu piciocas de mafia piciocas de mafia chi tenint in su coru sa familia, sa familia non est cussa familia tradizionali chi seus su coru no mia est propriu cussa, però si ci pensas meda feminas coragiosas funt andadas contro de sa familia po su governu o de s'atra parti ant ant depiu scioberai tra tra s'una e s'atra cosa. Poita cussas chi ant testimoniau naras. E cussas funt coragiosas naras. E certu. Custa est una situazioni chi est su contrariu podus nai, poita Antigone scioberat su coru Custas scioberant a su coru in una manera, ma est unu coru chi est prus atacau a sa giustìtzia. E pròpiu cussu, Antigone est bella est bella meda po custu, Sofocle est sa modernidadi po custu, poita si ci pensas custa est una piciochedda chi podit bivi oi, po fai un'ateru esèmpiu, in Ucraina Podit bivi oi po podit essi una femina de Gaza podit essi una femina a su contrariu israeliana ita ndi scieus podit essi totu custas feminas e is feminas chi dogna dì depint fai depint scioberai Is feminas depint sempri sempri scioberai dogna dì tra su su coru e is atras cosas. Depis scioberai o aturas a domu tua cun sa famiglia o o bandas foras po studiai o po o po traballai Poetas mascus non ddu funt is poetas mascus no no si ddu nant custa cosa e is feminas oi puru nant custa cosa. Deu 'olia a fai ua pregunta, potzu? Alessandru potzu preguntà? Si propriu depis faidda no. Est pagau? Est pagau? Est pagau po custu, ddu podit fai. Nara·mì. Kierkegaard. Ah femus innoi nosu torraus a su scioberu. Nara ca su scioberu no est propriu scioberu scioberu, nosu pentzaus de scioberai, ma candu nosu bieus chi nc'est sa possibilidadi de scioberai eus giai in calincuna manera detzidiu. Est beru, est beru, custa cosa est diaici poita si ci pensas a intro 'e su coro c'esti sempri cussa cosa chi ti narat castia ca depis fai custu e tui naras no no ca non mi cumbenit non mi cumbenit e candu depis scioberai però cussa boxixedda chi ti narat depis fai custu

E immoi ti dda fatzu ti dda fatzu deu una pregunta. Chi depis. Chi depus depu. Narami. Tui cumenti est chi as atobiadu Antigone? In s'iscola de de recitazioni deu. Ah sempri, ma ses andada puru, dd'as postu in scena? Eia, però non femu Antigone, non femu Ismene, femu Fiat un'adatamentu de su regista e femu una femina amesturada cun Creonte. E andamu de e andamu de Giocasta e poi andamu de

A sa genti. A sa genti. Ah, apu cumprendiu. A sa genti. E ascurta, nc'est calincunu acontèssiu, calincuna cosa chi est sutzèdia intra a s'allestimentu? Calincuna curiosidadi, si ti dda arregordas, eh? Chi sa menti funtzionat ancora. No! No, est una cosa de. Si calincuna cosa est sutzèdia de curiosu. Deu, deu, ti seu difendendi.

Ma fiasta narendi poita innoi no sa genti no est cullegada po intendi is brullas cosa nosta. Femu femu nendi ca ca femu studiendi custu custa femina no chi depemu fai e mi seu propriu pigada un'arrogu de de petza di di de bestidu e dd'apu totu cuncordau Po mi intendi propriu po unu mesi sceti, unu mesi no no no prus de unu mesi, mi seu bistia comente cussa in domo, no in domo non bessemu de aici e sinuncas is boxis, Giovanna d'Arco, ma tipu cumenti pedizzoni, no non fiat pedizzoni, fiat fiat toga, fiat toga, però fiat sa trassa de de aregus antigus, ah No. Su lenzolu. Unu bestimentu totu. Porpora, no? Porpora. Eh poita fiat su colori chi imperànt. Certu e certu. Mi bistemu aici in domu. Sciadada. Po intendi su personaggiu. Sciadada de totu. Fiat sciadada. Ma fiat su traballu de sa recitazioni tua. Eia. Po cumprendi su personaggiu. Cumenti fiat issa. E tui biviasta cun maridu tuu? No. No no ancora? Ah mancu malis. Femu piciochedda e bivemu cun mamma e babbu ca fiant preocupaus. Nant. E timiant. Narant, eh filla mia, ita fadendi? Deu seu recitendi ma. A mei mi parit si bistiat de macca. E mamma intendu is boxis. E no no e fiat cussu, bellu bellu bellu. Femu giovunedda. E ti ddu podiasta pirmiti. E certu. E immoi. Gratzias. Bellus is amigus. Deu seu sceti ammostendi a sa genti ita oi nai issu. Is amigus mellus. Mellus a ddus perdi. Ascutta Francesca, nosus innantis femus fueddendi apitzus de unu muntoni de de de accuntessius. chi funt similis a Antigone, cumenti tui as circau cussu de is feminas de mafia, nosu nd'eus agataus atrus, eus fueddau apitzus de Carola Rackete, eus fueddau apitzus de Eluana e Beppino Englaro e totus cussus chi funt acapiaus a su tema de s'eutanasia e tui ita ndi pentzas de custu imperu chi faint de sa figura de Antigone dogna borta. Nc'est mera diferentzia de candu depis chistionai de Antigone e candu dda depis biri in sa pratica totu is dis no, poita su giornali, su giornalista fait custa cosa poita est bellu arregordai no, poi però sa lei su governu

mancai. Però deu chi seu s'abogau de is cosas perdas mancu de su diaulu. M'apu mai imaginau custa cosa. Deu pentzu sempri, poi pentzendi a s'Antigone, a Creonti e pentzu, Creonti, Sciadau. Sciadau. Sciadau, aspetta, abeta, abeta, Sciadau, chi interrant e faint is ritus po s'ateru s'ateru fradi de Antigone chi fiat nimigu de sa citadi, ita sutzedit, ndi bessit una gherra aintru de sa tzitadi, chi issu no no iat promulgau cuss'editu, sa tzitadi podiat collassai e si sciusciai totu, poita is personas no scidiant prus de cali parti stai, ita fai, e duncas serbiat cuss'editu puru e issu at depiu imperai sa lei fintzas po sa nebodi. Certu deu pentzu ca non est facili a fai su re, a fai su governu. No. Poita depis pensai custa cosa. Depis pensai a tenni sa genti bona, tranchilla, posta posta de sa parti giusta. Chi si podit cumprendi candu cali est giusta. Cali est giusta. Podit parri in d-unu momentu, podit parri sbaliada in s'aturu. Certu, non est facili, non est facili, però pensu ca serbit su coraggiu puru a fai una lei chi bessit unu pagheddu prus a castiai innanti, castiai innanti, ascurtai is personas, ascurtai e cumprendi chi is tempus funt cambiendi, ca non podis sempri, seu raxonendi po cussu ch'est sa modernidade, poita non si podet arrexonai cumenti s'arrexonara bint'annos fai o trint'annos fai. O is tempus de is Aregus. E appuntu, cussu est. E intzandus Creonti puru at fatu unu scioberu mannu, mancai no est stetiu su scioberu de su coru, però at scioberau de andai contra a sa nebodi. At scioberau però. At scioberau unu, no est unu scioberu facili naraus aici. Però at pagau poita su fillu de Creonti ca fiat su pobiddu de Antigone candu dd'at biia morta si est bociu issu etotu si non m'arregordu mali. Certu poita su scioberu portat sa. Portat cosas chi acuntessint afatu. E certu, e certu. Sempri, sempri, scioberai est diaici, ist sa vida. Bollit nai propriu ponni in motu unu muntoni de cosas. Sa cosa chi a mei praxit meda de is classicus, tragedias antigas, poita podeus nai antigas, est su fatu ca Dognunu a s'acabu de no a s'acabu de s'opera candu dd'as bida no scis chini tenit rexoni e chini no dda tenit. E calincunu pagu depit essi diaici, non depeus donai arrespustas. No no no, poita sa bellesa est cussa. de sa maschera ca non portat su giuditziu, deu non non seu pensendi non seu pensendi est giustu o non si fait, est una brava o una mala persona, deu non ci pensu, pensu a su tormentu

Ue in sa vida oi est diaici. Tzebit fatza facili respusta. Però su chi s'imparat a su teatru est chi no nc'est una beridadi, nci ndi funt medas e nci ndi funt medas beridadis, donniuna acapiada a su personaggiu suu. E un'atra cosa ca non seus sceti is bonas personas, no? Podeus essi totus malus. Aintru 'e nosu nc'est puru puru cussu. Dipendit de sa situazioni aundi seus. Eros e Tanatos, cumenti narat Sigmund Freud. Issu est sa parti propriu intelletuali de su progettu. Deu seu su strobu.

Comenti ti dd'immagginas un'Antigone iscrittu oi? Eh a mi ddu immagginai un'Antigone iscrittu oi, a su mancu fessit, fatzu unu bellu spettaculu, poita non est facili, tui immagginas totu su sciaccu mannu 'e genti chi si arziat po nai ita ses nendi, non si podit fai, est Unu carraju, unu carraju, a su mancu fessit, a su mancu. Is animas de sa genti fiant in tormentu, si poniant preguntas, arrexonant, castiant is cosas de su mundu in un'atra manera. Gratzias gratzias a is tragedias a su teatru. Certu, e certu, gratzias a is preguntas ca non tenint una risposta. Ma su teatru tenit custa fortza. Ci provat. Ci provat no. Ci provat. Ci provat. Ca non essit. Calincuna borta. Calincuna borta. Ma nc'est meda 'e fai. Nc'est meda 'e fai. Nc'est meda 'e fai. Ita si podit fai po fai torrai segundu tui su teatru un'arti chi fueddat dereta a sa genti cumenti fiat no sciu sa poesia a su tempu de Leopardi mi benit in menti ca candu unu poeta scriiat totus arrexonant apitzus de sa poesia de ita boliat nai de ita podiant essi significaus in sa vida o cumenti fiat su romanzu in s'otuxentu eccu su teatru custa fortza dda podit torrai a aguantai un'atra borta. Po mei eia però depis castiai e ascurtai prima cun atentzioni in sa vida cussu chi serbit, depis chistionai cun is personas, depis depit essi studiau e atentu a is cambiamentus de de sa sotziedadi, de sa genti. E serbit puru chi su pubbricu siat e su pubbricu formau, studiau a pitzus de su teatru. E certu, però podis fai tui sa differenzia. Mi praxit custa cosa, m'intendo motivau immo. As biu? Torra a domo e scrivi. Deu no seu de acordiu. Ah no? No. Poita? No poita. Poita issu est sa poghe alde. Is causas persas. Mischinu. Mischinu. No, deu pentzu chi siat possibili, tenit s'arrexoni. Però mancai su teatru in su tempus benidori iat a cambiai, iat a essi prus calincuna cosa tipu su cinema de is atrazionis chi nci fiat, depis fai cosas sempri prus spantosas ca tui no podis biri mancai a su cinema e duncas est prus simili a sa magia. Cumenti at fatu Méliès cun su cinema. Propriu diaici. Serbit unu nou Méliès po su teatru naras tui? Si si. M'intendu motivau de tui puru, ddu scisi. E mi dispraxit po tui. Deu no, no, no fiat custa s'intentzioni. Est unu scioberu, unu scioberu puru custu. Est unu scioberu. Po tui est custu, po mei su teatru est politica, arrexonai cun is cosas chi ti ponint in tormentu E andai aundi no andant is atrus. Eccu, o chi no nci ddus mandant. Beni, e cun custu augùriu de Filippu, deu immoi ti cumbidu po sa letura. Poita immoi intendeus Francesca Saba ligendi Antigone. imparis cun Pieru Murenu in sa parti de Creonte e imparis cun Marta Proietti Orzella chi fait sa parti de Ismene. Aici fadeus is duetus chi ci funt, Antigone e Ismene e Ismene e Antigone e Creonte. Bellu bellu, mi praxit. A mei puru mi praxit. Gràtzias. Beni, torru gràtzias a tui, torru gràtzias a Filipu Salaris e imoi. Is atrus. Intendeus sa letura de Antigone cun Francesca Saba. Narami tui, a frunti incruada, cunfessas de essi fatu cussa faina? Non potzu nai ca no. Ca sa lei dda proibiat dda connosciast? Berus, fiat pubblica. E dd'as fatu a su propriu contras a sa lei? Non podemmo andai contro a sa lei de is deus, sceti po timoria de unu superbiosu. Tu as a nai ca seu macca, ma fortzis maccu est cussu ca de macchiori m'accusat. Custa femina at ammittiu sa curpa cosa sua, est ammostada si superbiosa. E deu no pa essi prus omini Ma issa diat a essi chi at a tenni arrexoni e no cundanna, chini cassau in sa malifata, dda bolit portai in glòria. Deu dd'aborrexu! Ita bolis fai de prus de mi bociri? Chi apu a tenni cussu, apu a tenni totu. E poita ti stentas intzandus? Ti pensas de essi sàvia andendi contras a sa lei? Non est cosa mala portai arrespetu po is parentis. E no fiat fradi tuu su nemigu cosa sua puru. Ellus. E tui portas onori a s'atru, offendendi a issu. E issu no iat a nai aici. Certu chi cumenti a issu portas onori a cussu malu puru. Est fradi miu. At atacau a Tebe. E deu chi est dari dispedia. Ade pregontat is rittus po totus. Mancu chi imoi mortu m'at a essi caru su nemigu. Deu pigu parti 'e s'amoris, non 'e s'odius. E intzandus, chi tenis abisongiu de amori, bai a s'inferru! E ama cussus inguni, ma fintzas a candu deu seu biu, una femina non at mai a cumandai. Sorri mia, parenti, Ismene istimada, ita esti custa lei ca Creonte at bandiu po totu sa citadi? Ndi scis calincuna cosa? Nisciuna noa m'est arribada Antigone, ni bona ni mala. Mi ddu seu imaginau. Po cussu t'apu fatu atzerriai a foras de domu, po mi fai intendi sceti de tui. Ita mi depis nai? Mi paris apentzamentata. Eia, aici est. De is dus fradis nostrus, Eteocle, narant ca Creonte pentzat ca est giustu a dd'interrai sighendi is ritus. ma su corpu de su poveru Polinice. Issu at cumandau de ddu lassai chena de interru e cussus chi non arrispetant sa regula ant a essi bocius a perdaus. Aici funt is cosas. Ma chi is cosas funt aici, sorri mia cara, ita nd'apu a guadangiai a fai o a no fai nudda. Ti bolis impegnai. Mi bolis agiudai. Detzidi·dì! Ddu bolis interrai? Mancai siat proibiu. Eia! Puru chi tui t'arrifiutas, deu dd'apu a interrai, fradi miu. E tuu puru. Nemus at a nai chi t'apu traisciu. E cumenti? Balintedda! Si Creonte dd'at proibiu. Issu non tenit su diritu de mi scrobiai de is parentis mius. Perdonami sorri mia. Perdonami ma deu apu a obediri a chini cumandat. Fai cosas chi ant proibiu est una cosa chi no tenit sensu perunu. No apu a circai s'agiudu tuu mai prus. E mancai in su tempus benidori t'as a detzidi a fai calincuna cosa, non m'at a agradai s'agiudu cosa tua. No est una chistioni de printzìpius, est sceti ca no tengu sa fortza de fai custa cosa marranendi sa tzidadi. Circa iscusas. Deu ap'a andai a ghetai sa terra apitzus de su corpu de fradi miu stimau. Scedada. Mi seu tremendi po tui. Non ti pongas pentzamentus po mei. Salva-ti, pentza a su fadu cosa tua. A su mancu no ddu neris a nisciunu su chi bolis fai, aguanta-ti-ddu po tui etotu, cumenti ap'a fai deu. No, naraddu a boxi arta. Tanti prus m'as a essi odiosa cun sa mudesa cosa tua, chi non dd'as a nai in faccia a totus. Tui portas unu coru balenti po unu faidorgiu terrorosu. Però deu sciu de praxi a cussus ca seu obrigada a praxi. Bellu, si nd'as a tenni sa possibilidadi, ma tui bolis fai una cosa impossibili! Beni, candu sa fortza at a mancai, ap'a scrammentai. Cali chi siat, No si depint tentai cosas impossìbilis. Si tui as a fueddai aici deu t'apu a odiai e su mortu puru aici etotu, bastat! Lassa ca deu, cun su machiori miu, potza arrischiai custa cosa. A su mancu no m'at a tocai de morri de mala manera. E intzandus bai chi bolis. Ma depis sciri ca m'as a essi cara a su propriu, mancai siast macca.